ka ba kparịsịzịara ya bụ nkata bụ mbe na enyi mbe wee naba
sonyere anyị n'ọgbakọ ihu akwụkwọ ịbịa ide nnọkọ asụsụ igbo anyị nwere ngalaba na steeti niile dị n'ala igbo anyị nwere ngalaba n'imo steeti anyị nwere ngalaba na anambra anyị nwere ngalaba na enugu anyị nwere ngalaba na delta anyị nwere ngalaba na abịa ọbụladị n'obodo eko anyị nwere ngalaba i rukwe isi obodo naijiria bụ abuja anyị nwere ngalaba ebe ọbụla ị nọ sonyere ọgbakọ na-akwalite asụsụ igbo n'ihi na ihe ọbụla ị mere maka ịkwalite asụsụ igbo chineke nna agaghị agbawa gị aka igwe ajụjụ ikpeazụ m ga-ajụjụ gị bụ nke a kedu otu maọbụ mmemme abụọ maọbụ atọ eji mara ihite owere ọ dịkwa mfe ọ bụrụ na e nwere nke ị ga-anọ ugbu a zie ndị mmadụ oku maka nya nwa kedu ụdị emume eji mara owere dịka
onye hiwere ihite owere a ma ya dịka di ji ji wụkwanụ isi nri n'ala Igbo ji ka ejiri mara Igbo maka onye chiri ọzọ wụrụ nze anaghị eri nri ọzọ karịa sọ ụtara ji ji ka eji eme mmemme iri n'ala Igbo ya iri ji ihite owere a na-emekọta nya na ụbọchị ihite owere a na-akpọ day na ehi odo na abalị iri na abụọ ọnwa nke asatọ a na-akpọ ọgọst afọ ọbụla were fere na ụbọchị nke iri na atọ ma mmemme nke ụwa niile na-abịa ekiri wụ nke abalị iri na abụọ 12th August afọ ọbụla ọ na-edere ji nji mmemme eriri ji ihite owere nke afọ ya-adị ọ ya-adị nnukwu maka o nwere mmemme pụrụ iche ndị ihite owere chọrọ itinye na ya ha chọrọ ime ihe ọṅụ nyere onye eze kemgbe e nyere ya asambodo na mkpara ha chọrọ iji nke afọ a mee ihe zie ndị enyi ndị ikwu ndị ọchịchị ndị eze ndị ọgọ ndị ụmụ nwadiala ụmụada na ndị ihe niile Ihite Owerri na-eme na-amasị ha ya bịa n'oge adịghị anya onye isi mmemme a wụ maazị Bertrand Okeke Ọchịnanwata Ihite Owerri bido ịgbasa ozi na ịgwa ndị mmadụ ndị ya-edebata akwụkwọ iji kelee Ihite Owerri na onye eze maka mmemme a o ehi oge n'abalị iri na abụọ ka ọnwa asatọ afọ a 12th August
ọhaneze na-ege ntị unu anụgo ya eze JUN Ezerioha obi nke iri na iteghete nke ihite Owerri na-asị gị ka ị bịa nọnyere ihite Owerri na ọnwa ọgọst gbaa mkpụrụ ụbọchị iri na abụọ n'ihi na ọ bụ ụbọchị a ka a na-eme eriri ji nke ihite owere ụbọchị a ka a na-emekwe ụbọchị ihite owere nke a kpọrọ ihite owere day e nwere ọtụtụ ihe eji mara ihite owere mmọnwụ ndị

ee eh, e nwere nwanne anyị nwoke onye isi mmemme nke a na-akpọ Bertrand Okeke Ọchịnanwata nke Ihite Owere biko kpọtụrụ ya ọ bụrụkwa na ị maghị ka ị ga-esi nweta ya kpọtụrụ m onwe m bụ maazị Henry Ifeanyi Madueke onye isi gburugburu nke ọgbakọ na-asụ Igbo ọ bụrụ na ị kpọtụrụ m n'igbe ozi m onye ahụ bụ onye isi mmemme a bụ nwanne m nwoke aga m eme ka ozi ruo ya ntị ọ bụrụ na ị chọrọ ịpụta na ya bụ ihe a ga-eme ihe dị ka almanac n'olu ndị iti maọbụ magazine maọbụ brochure nke ọ bụla ị chọrọ ịpụta kpọtụrụ m onyonyo gị ga-apụta naanị ihe a ga-eme bụ a gwa gị ihe ị kwesịrị ime i mee ya ụbọchị ahụ ị na-ekiri ibe gị i soro na-ekiri onwe gị echefukwala na ihite owere day nke afọ a ma ị bụ nwa ihite owere nọ na mba ma ị nọ n'ụlọ ọ bụrụ na ị naghị alọtabu ndị afọ mbụ ekwele ka a kọọrọ gị nke afọ a akọrọ n'ihi na ọ ga-apụ iche chukwu gozie gị dịka ị na-abịa ekpere anyị bụ na chineke ga-edute gị e mechaa eriri ji nke afọ o durukwe gị laghachi dịka ị na-abịakwa ọ bụrụ na akụ na ụba anaghị erubere gị isi dịka ị na-azọbata ụkwụ na obi ihite owere obi eji ọgaranya mara obi eji ọganiru mara akụ na ụba na ọganiru na-erute gị aka udo dịrị gị ma dịkwara mkpụrụ obi gị ya mere kpọrọ nwanne gị kpọrọ ikwu na ibe gị bịa ndị enyi gị ndị ihe banyere igbo na-amasị bịanụ na ihite Owerri ihite Owerri zuru ka e mee anyị ga-enye unu ihe ọbụla unu chọrọ unu ga-eri ma ṅụọ mana nke kacha mkpa bụ na ị ga-abịa hụ ihe banyere asụsụ na omenala igbo ebe ọ dị n'uju igwe anyị na-ekele gị ka ọ dị ugbu a ọ ga-amasị anyị ma ọ bụrụ na ị ga-egositụ anyị otu ihe ma ọ wụ ibie na obi dịka i si gwa anyị ka anyị baa n'isi obi na-abụghị nke ahụ anyị na-ekwesịghị ịbanye n'ihi na e nwere nke wụ na tupu ị na-abanye ị ga-awụrịrị diọkpara ma ọ bụ ị ga-agarịrị usoro dị aghaa mana ndị ahụ ị chọrọ ka ụwa niile hụ iji wee gosi na obi a wụ obi ọkpọtọkpọ
ebe a na-eje ugbu a bụ na isi obi ntọ ntọ ntọ ọnụ ụzọ ama ntọ ọnụ ụzọ ama eh, biko ọ ga-amasị m ka ị na-eso anyị dị ka anyị na-aga
ị na-abata n'obi i lee anya obi of Ihite Owerri ancient kingdom and clan head of Orsu Alamiri onye a kpụrụ ihe a wụ nwa odibo nwa ọrụ obi a mgbe ochie kwesịrị ntụkwasị obi rụwa ọrụ dịka nwa odibo gbara nna nna nna anyị odibo a na-akpọ a na-ekwu ya Igbo ndị ọma na-ege ntị unu ahụgo ya ọ bụ a na-ekwu a na-eme maka na ị sị na ihe na-atọ ụtọ i kwuo ka o si atọ a na-akọwara gị na onye a bụ odibo nke gbara odibo ebe a ọtụtụ narị afọ gara aga n'ihi na o kwesịrị ntụkwasị obi obi Ihite Owerri ma ọ bụ ndị eze chịrị oge ọ gbara odibo wee sị na a ga-akpụ ya n'ihi na onye dịka ya kwesịrị ka a na-echeta ya n'ala Ihite Owerri dịka ọ dị tata anyị batara anyị chetere n'ihi nrube isi ya ajụjụ m n'ebe ị nọ wee bụrụ kedu ka i si erubere omenala na asụsụ Igbo isi kedu ka a ga-esi cheta gị ma ọ bụrụ na ị gafee
ndị Igbo sị ọmụ mma egbu ngwu mma anaghị adịrị ya nkọ hmm. aga m asị gị lekwafe ole ọ dị ma ihe ndị ahụ ejiri chọọ obi mma ọ wụha arụsị anaghị efe efe otu o puru onwe ya dịrị nga
anaghị egbu ya egbu anaghị egbu ya egbu mụ na enọsọrọ ya mụ na na ọmụ ya ọ wụha arụsị anaghị efe ya onwe ya na-efe ya kama na ihe ejiri dee obi
anyị ahụgo na ọ bụrụ na anyị abataghị n'obi Ihite Owerri tata ọtụtụ n'ime anyị ahụbeghị osisi a na-akpọ ngwu tata mana site na mbata anyị batara n'obi Ihite Owerri gị nwa bụ onye na-ele anyị ma ọ bụ na-ege ntị ahụgo osisi a na-akpọ ngwu ngwu bụ osisi a na-enye nnukwu nsọpụrụ n'ala Igbo nke pụtara na anaghị egbu ya egbu mekwara na eji wee ya na-atụ ilu onye ike egbule ngwu Ọ- a na-ekwu na onye onye ike egbule ngwu A- a na-ekwukwe na ọmụ mma egbu ngwu anyị nwere ọtụtụ enwere ọtụtụ ilu eji ngwu asụ ya mere ọ bụrụ na ị hụbeghị ngwu mbụ ị hụna ya na obi Ihite Owerri a na-akọwa na osisi a karịala ọtụtụ narị afọ anyị na-abanye n'ihu ọkọ n'ihu ọkọtọ ọgba gburugburu Ee, onye eze eze JUN Ezerioha kpọkwa anyị aga na ngalaba obi ọzọ nke a na-akpọ ọkọtọ maọbụ ọgba ah, biko igwe i nwere ike ịkọwatara ihe a na-anọ ebe a eme n'oge gboo
ihe a na-eme ebe a oge gboo dịkwa ugbu a dị ọtụtụ o nwere okwu ya eme o ruo e si na obi n'ukwu ụdara bata n'ime ebe a tụchie ụzọ a nọrọ lebe ya anya nga a onye eze na-awa ọjị ụtụtụ tụọ nzu nga a onye awụhụ diọkpara agaghị na-abata nga a onye eze karacha kpukpuo onye ọzọ ya bụ onye eze wụ diọkpara obi of Ihiteowere nga a ka ya nọsụwe ọdụ uwe okpu ọ maa nzu waa ọjị wezi Ihiteowere nga a a na-esikwara bata n'ime okpu eji akpụ ya ọkwa bụ ọ ga-eme onye gacha ya bata ọ mara na ọ bịara n'obi ọhịa ndị a na-ahụ i lee anya ekwetesịghị nwekwa ya mgbidi eji anọdụ ala oche mbụ oche oche a ji anọ ndị eze ji ndị eze ikpe ji anọdụ nga a ka a na-anọ agba izu ndị nze na ọzọ okwute onye eze ọbụla ya anọchi ọnọdụ obi Ihiteowere nga a sonye ọnọdụ i lee anya ihe a wụ ihe gosiri egbe nduru ejiri lụọ agha bụ agha mgbe ochie ọ ya wụ ihe ndị a ihe ndị a wụ egbe nduru ejiri lụọ agha mgbe ochie ọ obi ọlụọ obichie obi ọlụọ obichie ee ụmụ igbo ibe m ihe ukwu na-eme n'obi Ezerioha tata unu hụrụ otu ntụtụ tajara n'otu akụkụ n'ihi na ebe a igwe nọ ugbu a mụnwa agaghị ikpu ya eze JUN Ezerioha na-agwa anyị na ọ bụ naanị diọkpara pụrụ ịzọdo ụkwụ ebe a ngwa tụlenụ tata i jee n'obi ọtụtụ ndị eze tata a chọọ ịkpọba gị ebe a na-echi ndị mmadụ eze e zi gị ụmụ upholsteries glasses ndị e ji millions wee arụ mana onye eze kọwara anyị na ntọala dị ebe a mgbidi a dị ebe a bụ ebe ahụ ka a sụwara ya ụbọchị e chiri ya eze n'ala nkịtị mgbidi ebe ahụ ka a sụwara nna ya ụbọchị e chiri ya eze ebe a ka a sụwara nna nna ya nna nna nna ya wee ruo na diji diji bụ eze izizi chịrị ala Ihite Owerri bido n'afọ 1470 ngwa lee n'anya ji aka gị gbara onwe gị akaebe n'obi n'ole ka a ga-aba n'ala Igbo tata wee nweta ụdịrị ihe a ọ na-akọwa na ihe a n'ebe a bụ ihe na-egosi egbe ndụ egbe ndụ bụ oke egbe e ji lụọ agha mgbe gboo ndị rivers esi na ya ihe a si obodo oyibo ihe a na-akpọ ya na rivers kurudu kedu nke ọ nke a mkpọ egbe ndụ ahụ na oriri mba mmiri e siri butesi ha from- from Bonny ihe a na-akpọ ha bụ kurudu the uh, former area neutralizing weapon in, uh, in soldiers ndị Nigerian uh, British Army buru ya bute
eh, onye anyị na-ege ntị bụ nwanne nna eze nke a na-akpọ n'olu ndị iti uncle eze eze gwara anyị mgbe a bịara na uncle ya na-anọ ya nso n'ihi na e nwere otu ọ ga-adị ya jụrụ ya n'ihi na onye bu nwata ụzọ siwe ite na-aka ya enwe ọkpọkọrọ ite abụ m nze Christopher Nwizu Ezerioha nze eziokwu nze Christopher Nwizu Ezerioha nze eziokwu nke izizi e nwere ụzọ a bute ebe a bịa waa ọjị gụọ nzu. ihe m na-ajụ gị tata kedu ka i si akwado asụsụ na omenala Igbo anyị bụ nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo ewepụtakwa oge anyị iji wee kwado asụsụ na omenala Igbo iji wee gosi ụwa niile na Igbo nwere eze ọ bụghị eziokwu na Igbo enweghị eze iji wee gosi ụwa niile na Igbo nwere ọdịnala nke a bụ ekwe ekwe nwaada ma ọ bụ ihe ike mee mberede okorobịa na-eti ya bịa gbata tie ya ite o were ya daa mkpụrụ adịghị o mezi ihe eze hụrụ na be ya kwuo na oke ekwe oke ekwe dị nwa oke ekwe ekwe ihe ike ekwe mberede ọ bụrụ na nwaada nwụọ ma ọ bụ na mmadụ gbabiri n'ike mm. oge ọbụla a nụrụ ekwe ya onye ọbụla nwa Ihite Owerri ọbụla ma ndị nọ n'ahịa ma ndị nọ n'ọrụ na-ahapụ ihe ọbụla ha na-eme gbara bịawa n'obi eze ka eze gwa ha ihe merenụ ihe a na-akpọ nke a bụ ekwe ike chetakwa na nke mbụ anyị buru ụzọ gaa hụ ihe a na-akpọ ya bụ adagoro mkpọrọ nke ọzọ ewu unu lee anya unu ya aga eregede site n'ụlọ elu a gaa etu a were gaa eregede bụ ndị nwunye eze francis nwizu ezerioha bicha na ya ka ha gabigachaziri ụmụ ha rụrụ ụlọ ndị a n'elu a ndị ọcha rụrụ ya ọ wụrọ ndị isi ojii osisi ka e jiri rụ ya osisi ka e ji tọọ ntọala ya ahụ ya niile okwute

nke onye ọzọ chịrị tupu o rute igwe anyị na ya nọ ebe a ugbu a na ọ lụrụ nwaanyị iri atọ na ise were mụbaa igwe na-agwa anyị ugbu a na anyị ga-aga gbaa obi eze gburugburu anyị na-agba ya gburugburu anyị ga-ahụ ụlọ niile ebe ụmụ nwaanyị iri atọ na ise a biri tupu ha nwụọ ma ka ọ dị taata ha agabigachara na ụmụ ha bụzi ndị bi n'ime ya ị ga-esonyere anyị na-ele anyị dịka anyị na-aga egosi ụnụ ebe ụmụ nwaanyị niile a

anyị na-elekiri ụlọ niile ebe ụmụ ndị nwunye Nwizu Ezerioha bi. Nwegharịsịchaziri.
ka ọ dị ugbu a ụmụ ha akpatago ego nwegharịsịa ya ihe a na-akọwa mgbe ochie ihe niile a bụ ntọ mkpọ aja ma ka ọ dị ugbu a ọ wụgo ụlọ elu mana anyị ga-egosicha ụnụ ka ụnụ mata ebe ihe niile a siri bido na ebe o siri kwụsị anyị na-aga lee ihe niile a bụ ụlọ ụlọ nke a rụgharịrị arụgharị ebe ndị nwunye nwunye mmadụ iri atọ na ise ya ụmụ nwaanyị iri atọ na ise.

Prince Barrister Chika Cletus Ezerioha nnukwu onye ọkaikpe ọ rụburu ọrụ dịka onye na-anọchite anya Imo steeti na Abuja a na-akpọ State liaison officer ọ wụ nnukwu mmadụ ya na Douglas Acholonu chịrị mgbe Enwerem wụ gọvanọ Imo steeti Douglas Acholonu onye na-esote Enwerem dịka aka na-achị Imo steeti mgbe ahụ ha naabọ rụkọrọ ọrụ ọ nnukwu mmadụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọkaikpe na nkụzi na ọrụ bank na nta akụkọ ọ rụrụ ọrụ dịka onye nkụzi ọ rụrụ ọrụ n'ụlọ akụ ọ bụ onye edemede a na-akpọ journalist ọ nnukwu mmadụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ bụ onye ọkaikpe o ruola afọ iri anọ e ji chiwe ya onye ọkaikpe ndị bekee na-akpọ call to bar barrister chief Cletus ya bụ na ụlọ akwụdoro eze nke mbụ n'ala Ihite Owere akwụdoro eze bụ nwanne igwe anyị na ya nọ ebe a tata ma ọ bụ nwanne nna ya ọ bụ onye ama ama na ọchịchị ala Imo steeti

ndị bịara eleta anyị ee onye nke onye nke wụ nwanne nna m tọtara ndị nna m tọtara dede a na-akpọ dede benedict abịa na ụlọ be anyị taa na ụmụ nwaanyị ọ dịka ya tọchara ha niile fọrọ n'igwe ọnọdụ ala ya nke ọma chineke dewere ya ọ na-enye anyị ntụziaka na akụkọ ndị anyị amaghị ya na nnukwu nna m Nwizu biwere na ụmụazị ruo mgbe Nwizu nwụrụ ihe dịka afọ iri isii gara aga o nweghị ihe dị n'obi a a sị ajụma ihe dị n'ala ajụma ihe ewu o nwee ihe ị chọrọ ịmata banyere nna ya bụ Nwizu Ezeriọha ị bịakwute dede ọkọrọ dede benedict Ezeriọha anyị bịara tata kpọtụrụ obi Ihite Owere dị ka anyị mata na ọ bụ obi ọkpọtọrọkpọ ka anyị mekwene ka igbo niile mata na e nwere ụdịrị obi dị otu a n'ala igbo n'ihi na obi nke ebe a wụghị obi ndọrọ ndọrọ ọchịchị kama ọ bụ obi dịwara gboo dede anyị na-asị ka chineke nna nyekwa obi ogologo ndụ isi ike n'aha eke kere ụwa niile dede nwere ihe ị na-agwa ndị Igbo maka ịkwado asụsụ na ọdịnala Igbo otu ọ dịrị ihe eso na ndụ ebi ebi omenala dị na ogirisi na-agba mma nga e ji esi ọgwụ dị n'obi ọsụmanụ from A to Z ya wụ e ji esi ọgwụ wee zọpụta anyị n'obodo ọma nya ka anyị ji enye nya wụ ife anyị ji afụ ụzọ ruo ma taa dị ihe anaghị agbakwa ya agbakwa anaghị agbakwa ya agbakwa arụgwo ngere ekuru ngere ṅụọ ekelere chineke
ya gaziere gị otu anyị si agọrọ igwe ọfọ ogologo ndụ anyị na-agọkwara gị chineke ga-enyekwu gị ogologo ndụ ya nọkwuo hụ ihe ọma ka ga-abata n'obi a n'ihi na ọtụtụ ihe ọma ka ga-abata dede ya dịrị gị na mma jisie ike igwe

ụmụ nwaanyị ndị Nwizu lụrụ n'aka nke anyị nọ ma na ngalaba ebe anyị nọ ebe a bụ ụlọ nke ikpeazụ anyị ka ga-agakwa na ngalaba nke ọzọ anyị ebidokwala ngalaba ọzọ ebe ụmụ nwaanyị ndị nwunye Nwizu bi bịa n'ebe a n'aka nri were gbadawakwa jana ebe a nkwara isi ebe niile a bụ ụlọ ebe ndị nwunye Nwizu bi mmadụ iri atọ na asaa a na-ekwu okwu ya ebe ha bi oge ha dị ndụ mana tata dịka anyị si hụta ọtụtụ na ụlọ niile a ụmụ ha arụgharịcha n'ụlọ ha nke pụtara na ihe a na-akọrọ anyị abụghị akụkọ efu mana ọ bụ akụkọ a na-eme a na-akọ a na-egosi anyị bịa sonyere anyị kwado asụsụ na omenala Igbo sonyere anyị gaa chọpụta ihe eji mara Igbo nke anyị na-elefuru anya taata n'ihi ọ bụ ụdịrị ihe ndị a ka anyị kwesịrị na na-agbasa ozi ọma ya ọ bụghị ịgbasa ozi ọma ebe a na-efe ego ebe a na-eri oriri na ebe a na-eme nkwari kama ọ bụ ịgbasa ozi ọma banyere asụsụ na ọdịnala Igbo ọ bụ ịgbasa ozi ọma ka ndị eze ndị ọzọ mata na obi ọbụla kwesịrị inwe ihe eji mara ya ka ha mata na ọ bụghị onye bute akpa ego jee Abuja enye ya eze kama ọ bụ onye o ruturu ma ọ bụ onye obodo sị ga-achị ha ga-achị sonyere anyị ka anyị kwado asụsụ anyị n'ọnụ ụzọ n'ụlọ nwaanyị biri ya ihe a na-akpọ ya mgbe ahụ eje na ngwa ya wụ special queen nna nna m eje na ngwa pụtara onye gara kpụrebe ọkụ a kpọtara ụmụ odibo ụmụ nwaanyị gaa yeregede mgbe a lụtara ya dịka mma ọ mara enwekwana ụmụ ya na ụmụ ụmụ ya taa ịma na ọ eje na ngwa ka ọ wụ eziokwu jee n'Ihitenansa Ihitenansa ka nna nna m siri lụta ya ọ bụ ụlọ onye a ka ụmụ ya rụgharịrị i ruo Amerịka taa n'obodo dị iche iche ụmụ ya na ụmụ ụmụ ya juru ebe ahụ ana ha na-eme ọfụma ejena ngwa bụ onye ụwa niile ma ya dịka ejena ngwa maka ejiri ndị ụmụ agbọghọbịa na ya niile gbaa ya okirikiri na-ejeri ozi na-eme ihe niile ọ na-eme ma n'agbanyeghị dịka nwa afọ ejighị ihe hiri isi ọ pụrụ zụọ onwe ya dịka Nwizu lụrụ ọtụtụ nwaanyị ọ lụcha na bịa pịkwa aka were pịta otu nke ga-amasị ikwu asị na ọ ya bụ special queen nke o nwere dịka tata anyị si mata na e nwere ihe a na-akpọ queen na olu ndị iti igwe na-akọwa na o ji ndị maid were gbaa nwunye ya okirikiri eje na ngwa pụtara onye na-anaghị eje n'ọkụ ngwa bụ asụsụ eji mara ala Ọsụ ngwa mana na igbo izugbe ya bụ ọkụ eje na ngwa awụ ejeghị n'ọkụ achụtara ụmụ agbọghọbịa ọtụtụ were gbaa ya okirikiri mana igwe na-akọwa na n'agbanyeghị ụdịrị iru ọma a kpọrọ ya o meghị ka ọ hapụ gị ịgba mbọ dịka nwaanyị were zụọ ụmụ ya a na-ekwukwa na ịga obodo Amerịka tata enweghị ebe ị ga-aga ị ghara ịhụ nwa ya ma ọ bụ nwa n'ụlọ a onye biri ya tutu nwa nwoke nwerasịrị iwu ezi nne dị ebube Rebeka Nwizu ezere na Nnewi ka nna nna m si lụta ya ka i were mara ụdị mmadụ nna nna m wụ lụta nwaanyị na Nnewi na Obi Daniel Okoli na Nnewi Osolukwe ya awụ onye nke nwụkpere ikpeazụ na ụmụ nwaanyị nna nna m lụrụ ya awụ osote onye nke ikpeazụ a lụtara ya ndị itirakpa second to the last but nwa nwụrụ kpere ya azụ a just mee mmemme ọkwụkwa ya na abalị anọ mbọsị m bịagbara Owerri n'agbanyeghị ụwa niile bịara nga eji m maka nkwado asụ Igbo na bịama Owerri i lee anya hụ ọkọlọtọ akwamozu ọ ya wụ ezinne nwe ebube Rebeka Nwizu eze ya ya wụ ka ọ nwụchara ka ụmụ nwaanyị nna nna m gabiga
Eh, ọha na eze na-ege ntị unu lee anya igwe na-akọwa na onye a ị na-ele ọkọlọtọ akwamozu ya bụ nwaanyị nke ikpeazụ nwụrụnị dịka ụmụ nwaanyị Nwizu lụrụ ọ bụghị ya bụ nwaanyị ikpeazụ ọ lụrụ ya bụ osote onye nke ikpeazụ mana ya nwụkpara azụ i lee anya ọ gbara afọ iri itoolu na ise tupu ọ nwụọ a kwara ya na ọnwa jenụwarị anyị nọ n'ime ya dịka ọ nwụchara nke a bụ iweta na njedebe akụkọ gbasara ụmụ nwanyị Nwizu lụrụ ya bụ onye ikpeazụ nwụrụ nke pụtara na ụmụ nwanyị iri atọ na ise a Nwizu lụrụ anwụchago ise ise ka i kpere ka o rere ọ bụghị mmadụ niile ka ọ dara n'aka ọ kwa ya
igbo ndị ọma na-ege ntị anyị abịago na nchịkọta nta akụkọ nke anyị gara n'obi ihite owere tata ee ama m na i ji anya gị gbara onwe gị ekeresimesi ama m na ị hụrụ ka ihe niile siri gaa ka e si gbu onye ibi na ka o si zee ya ama m na ị hụrụ nrụtụ aka niile anyị rụtụrụ gị na ihe ọkpụ na ihe ọkpụ ọkpụ dị n'obi ihite owere naanị ofu okwu ka m chọrọ ịtọgbara gị ugbu a ihe m na-agwa gị bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ka asụsụ na omenala igbo hapụ ịnwụ bịa sonyere ọgbakọ na-asụ igbo nnọkọ asụsụ igbo n'ihu akwụkwọ bịa sonyere ngalaba anyị na steeti niile dị n'ala igbo ọbụladị steeti dị n'ofe mmanụ na nke dị na bịa sonyere anyị ka anyị gbaa mbọ mee ka asụsụ ọdịnala Igbo hapụga ịnwụ ọ bụ oke na ọrụ dịrị mụ na gị ichekwa asụsụ anyị ọ bụ oke na ọrụ dịrị mụ na gị ichekwa ọdịnala anyị ọ bụkwa oke na ọrụ dịrị mụ na gị ịsọpụrụ ndị eze anyị ịsọpụrụ obi anyị ịsọpụrụ ndị na-achị anyị ịsọpụrụ ndị okenye anyị n'ihi na ọ bụrụ na ị sọpụrụ okenye okenye erute gị aka ugbu a anyị ga-agwa igwe James Ujummadụ Nwizu Ezeriọha ka o nye ọ gwa anyị okwu nke ikpeazụ ọ ga-agwa anyị ebe a ugbu a tupu anyị ahapụ anyị abịago na nchịkọta ọnọdụ ndị nnọkọ asụsụ Igbo si ngalaba niile dị n'ụwa wee bịa n'obi taa iji anya ha hụrụ ụfọdụ ihe ndị a na-akọrọ ha n'akụkọ eji m n'aka ka ha na-ahapụ obi a na-ala ebe ha siri bịa ha ka ọ dịziri ịkọziri ndị mmadụ ihe ha hụrụ ekelekwara m eke kere ụwa dodoro ha bịa na ahụ dị mma ka ha na-azọli njem ịlachigha azụ ngọzi ya dịrị ha ihe niile ha hapụrụ emeghị eme eke kere ụwa emere na ha ka ha na-agba mbọ na-akwalite asụsụ n'omenala Igbo Eke kere ụwa Eke kere Igbo ya-enye ha ezi amara pụrụ iche amara ahụike amara ogologo ndụ amara akọ na uche amara ụba amara mmụbanye ha ya enwe ya ka ha na-arụ ọrụ a n'oge ikpeazụ akụkọ nchekwa asụsụ Igbo na ọdịnala Igbo ayaha ezu ma ọ bụ na akpọtaghị aha ndị mere ya ya wụ ihe ndị nke na-akpọ posterity ya-akọwapụta mbọ na ahụhụ niile ha tara iji chekwaa ma kwado asụsụ na omenala Igbo ana m asị ka Eke kere ụwa na-edu ha ebe niile ha na-eje ọpụpụ na mbata ha dị ya n'aka ihe niile ha na-eme ọ ya-ebutere ha ụzọ kpetere ha azụ agaghị ejekwuru ajọ mmụọ agaghị ejekwuru ajọ mmadụ ihe ha ya-eji na-eme njem ayaha akọ ha ihe ha ya-eji ebi ndụ dị ka ụmụ Chineke ayaha akọ ha ha ya-eje lara anyị nọkwa abanị n'ụtụtụ ọbụla ka anyị na-ekpe ekpere anyị na-akpọkukwa Chineke maka ọdịmma nke ha maka inyere ha aka ana m asị ya dịrị ha mma ụbọchị niile ha na-agagharị ka Eke kere ụwa gọzie ọpụpụ na mbata ha ugbu a na mgbe niile ebighị ebi aka m bụkwa Henry Ifeanyị Mmadụeke onye isi gburugburu ọgbakọ na-asụ Igbo nwanne m nwaanyị nọ n'akụkụ bụ Blessing Ọhajiogu nwada na-asụ Igbo onye nke ọzọ bụ nwada Tekla Nchedo ezi nwada na-asụ Igbo ebe onye nke nọ n'aka nri bụ Munachi ezi nwokoro na-asụ Igbo ọbụladị onye isi nta akụkọ nke bu onyonyo bụkwa nnukwu odogwo na-asụ Igbo nke ị na-ahụ aha ya na ihe onyonyo Nollywood nke ị na-ele tata bụ Ihejirika JMIT ị nwee ihe onyonyo ị chọrọ imepụta dịka onye na-eme ihe ejije kpọtụrụ JMIT ọ ga-enye gị ihe ọbụla ị chọrọ bịa sonyere ụmụ na-asụ Igbo ka anyị mee asụsụ na ọdịnala Igbo ka ọ bụrụ ihe e ji eme ngara ka Eke kele ụwa gọzie mụ na gị na-abụ